ndị be anyị o nwe ife onyonyo n chọ ka anyị gee ntị anụkwanụnụ gee ntị ife onyonyo a ka i lu ekwe kesisali m ozi a You are telling people from the South-South say you are Igbo and they are telling you they are not Igbo. And you as an Igbo man, you are telling them they are Igbo. Your head is not correct. This video is for those shameless unity beggars that usually go about on social media insulting other tribes. They want everybody to become Igbo

Delta say dem no be Igbo, Port Harcourt say dem no be Igbo, they are not Igbo. He say Agbor, Agbor, Agbor wey be say half of them ndị be anyị anyị egesiga ntị ife ndị ala ekwu maka ndị ala ka m ga-akpọ wa wa bu ụzọ kpọọ anyị iyi m kpọsheshi we maka na ndị ala ka wa bụ wa amaghị n'onwe we wa amaghị n'onwe we ị fụ anyị bụ ndị na-ekwu okwu ndị igbo ịbịakọma anyị ndị oyibo sị unity unification ị fụ anyị na one na one na-ekwu okwu e na-arịọ ndị igbo be anyị sị wa biko na ndị igbo ka wa bụ na-akọwali wa ife mee na gboo anyị akọwali wa ife mee na gboo nke anyị na onwe anyị mụhaga sị wa nenu nenu na ọ bụ n'okwu anyị na anyị na ụfọdụ eteju na wa bụ na ndị igbo na ọgba ayala wa bubala anyị na mbụ ife ndị anyị akọwasịa na ọgba ayala ka wa chọọ ibughe n'etiti anyị mana ụfọdụ jụ ajụ gwa anyị nke bụ eziokwu ọ dị igbo global o nwe ife onyonyo o tie and nke bụ eziokwu ka o kwu n'ime na ọ bụ na anyị chọọ ka ndị a niile enwezina value ọ bụ na anyị chọọ ka ndị a niile enwezina value ka Facebook ka YouTube kwụsị ikesisa ife onyonyo we anyị ga anyị bụ ndị Igbo mali ife anyị eme anyị ga-akwụsị ije n'ime channel ndị a or Facebook ndị a bịa jee na-engage nkesi bịa jee like ya or ị bịa jee dee maka na ị chọ ịkọwa onwe maka na ị chọ ịkọwa na onye Igbo ka ị bụ

ife unu ga-emedo mele anyị dịka anyị bụ ndị na-ekwu okwu ndị a na-ekwu ife gbasara ndị igbo ife ị ga-emedo mee bụ i lu n'ime befu tagịa m n'ime dee at ada dee at ada anịọcha n'ime bụ ke bịa na message m ke bịa na message m a fụ onye na-ekwu okwu ala ị fụ ndị be anyị Unu fụ ka wa bụ sị anyị bụ ndị ọnụ na-ekwu okwu e, sị na ya amaghị ife anyị ekwu, na anyị enu anyị anyị ji ike na-enuhe ndị mmadụ ka wa bịa esole anyị. Ụfọdụ asị na maka ife iri elele anyị chọọ iri anyị, in fact ife we kwukọma eshike. Okwu ndị a bụ okwu anyị kwusiga na mbụ mana anyị ka na-ekwu e maka na m ga na-eti ife onyonyo ụbọchị ọbụla o nwe ndị na-adịka anụda okwu mbụ chachacha o nwe ndị ọ bụ na wa adịka afụda m mbụ wa fụ ife onyonyo m nye nne etie ụbọchị ncha wa fụ a wa bịa mụrụ ife ọ bụ na ịbụ onye igbo si na ịbụ n'onye igbo ọ bụ na ihe ege m ntị bulu oche daa n'anị emezi ife ọzụai abụzina ọzụai mmụọ ezuzuzine emezie dịka na ebe i si pụha na emezina dịka na ezinụlọ ebe i si pụha na ndị ọzụai ndị ọzụai ka ụnụ ụbụ ọnụnụ enwe n'uche n'ebe i si bịa bulu oche daa n'anị ka m gwa ya okwu akpọna m iyi o m sị yụ emene ka ọzụai ya bụ ife m kwu akpọna m iyi bulu oche daa n'anị ka m gwa ya okwu obodo ebe i si bịa wa azụ afọ igbo obodo ebe i si bịa na-azụ afọ igbo wa azụ afịa anọ obodo ebe i si bịa obi

Lụọ maka ndị ọzọ nọ n'ime obodo ebe i si bịa. Jee jụọ ajụjụ. Okay hapụwa okwu anyị na onwe anyị ekwu. Banye ime obodo je ga jụma ndị egedi nọ n'obodo unu. Je ga jụma wa ajụjụ ka ị chọpụha nke bụ eziokwu. Ọ bụ na onye efulefu na-achọ engagement n'ime social media bụ onye ga-agwa ya. Ị ma na ụfọdụ ndị a na-ekwu okwu emali nke bụ eziokwu o, mana wa agwa ụnụ ya. maka na o nwe ndị ọ bụ na ọ sọkarị wa ka anyị na onwe anyị na-eme eh, positive wa achọ ka wa mee negative ka ụfọdụ si dịdọ o nwe ndị ọ bụ na ịbụ ọgba ayala nọ n'ọbala wa ya ka wa ji malị wa so anyị ekwu wee bughele enye ọgba ayala is part of them is part and parcel of them ịbụ ọgba ayala bụ ọbụla wa ji isi na wakie ka daa n'anị gee m ntị ya bụ na nke ya awụghakwa Welụnụ m, mala mụ, kesisalịnụ m ozi a, ọ ga-adịla anyị mma tata. Ise.